ehihie ọma ụmụ aja ala igbo ekene m ụmụ igbo niile ndị a mụrụ tata bụ afọ tata bụ ụbọchị ndị ọdịnala ọ maka na ka a na-ekwu okwu ya Afọ bụ ana, ndị ọdịnala na ndị omenala, ụmụada na ụmụ ọkpụ dị na ya, okoro na agbọghọ dị na ya, ndị nze na ọzọ, ụmụ ọkpụ. Asị m ka tata bụ afọ ka ọ fọtara anyị ihe ọma. ka ọ fọgbuoro anyị ndị iro fọpụrụ anyị ọdachi mmụọ ọdachi mmadụ ya fọgbuoro anyị amoosu mmụọ amoosu amoosu mmadụ ọgwa dị ndụ na ọgwa nwụrụ anwụ ya fọgbuoro anyị ndị aka na ogori mmụọ na ndị aka na ogori mmadụ a sị m ka taata bụ afọ ka ọ fọtara anyị ndụ n'elu ndụ ụba n'elu ụba akụ n'elu akụ ogologo ndụ ka anyị na-ayọ ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atana ma azụ anwụna mụ wee sị ka m were tata wee kụzie maka arụkwụsị maka o nwere one post that I came across on Facebook ebe a na-emebi ikoro a na-agba ikoro ọkụ ụmụ ihe ndị a wụcha ihe anyị ji eme ọdịnala anyị then kputikwe ebe a na-agba arụkwụsị ọkụ mmadụ asị na arụ kwụsị ka a na-agba ọkụ mana m ma asị na ọ images mana onye na-eje agba ihe mmụọ ihe e ji eme mmụọ ọkụ onye ahụ amakwara ihe wụ mmụọ ụmụ ihe anụnwa bụ ihe ụka butechara na ana anyị maka na ha sị na ike adịrọ n'ọdịnala anyị ya ka o ji abụ ndị okenye nọ n'ụlọ kwesịrị ịkụziri ụmụ ha na ọdịnala tọkwara ha na onye etinyekwana aka o nweghị onye na-eme ya ebi ọ gbachi nkịtị ụmụ ya were aka wee na-ebutere ha abụmọnụ n'ezinụlọ sị na ya na-eso ndị pastor ma ndị ụkọchukwu were eje emebi akwụ- arụ kwụsị ị bụrụ onye nne bụrụ onye nna sepụ aka enwe n'ohe tupu ọ ghọọ aka mmadụ hmm? unu ekwezina ka ụmụ unu soro na-eje emebi arụ kwụsị m na-atụnyere unu azụ ka m gwa unu ihe unu amarọ anaghị m egbochi unu unu ije mebi ya mana a sị na okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu anwụ amụọ n'ọgbịrị ọ ahụ ekwughị mere okenye ekwu anụghị mee nwata ọ bụghị na m na-agbachitere arụ kwụsị ma ọ bụ na m na-anụrụ ya ọgụ kama na ana m enye unu ndụmọdụ ka unu wee mara ihe unu na-eme maka unu amaghị ihe unu na-eme onye na-asị unu jee tinye aka n'imebi arụ kwụsị ma ọ bụ n'ihe e ji eme mmụọ unu ya asị onye ahụ na ya na ezinụlọ ya na ndị ya na ya na-eme ya eso jee mebie ya ha kpọta n'ụlọ ahụ ka ọ ga-awụ mgbe ihe ya eme ya eme o mewe n'isi ha ka ọ hapụ ime n'isi unu aka m nọ ndụ years ago o techabere aka mgbe a sị na ndị ụkọchukwu na youth bịara mebie arụsị arụkwụsị n'otu obodo ka ebe ha nọ kịta o nwezi onye fọrọ n'ime ndị youth ahụ ha nwụchara anwụ arụ kwụsị na ọ na-ahapụ unu ana-emebi ya ọ wụghị na o nweghị ihe o ya ekwu kama na ọ chọrọ ka unu mechacha nnọọ ihe dị unu n'obi ya na onwe ya wee bido nke dị ya n'obi hmm? ya na onwe ya wee bido nke dị ya n'obi wee mewe nke dị ya n'obi unu ma ọ ya ka o ji awụ mgbe ahụ a na-emebi ya onye ụkọchukwu a na-asị unu unu afụrụ mgbe unu mere- mebiri ya o nwere ihe mere unu asị ya mba mgbe ahụ unu na-emebi ya na o nwere ihe o mere unu na-asị ya mba unu ama na arụ kwụsị na-eche ka unu mechaa ihe niile dị unu n'obi o wee gosi unu nke o ji biri maka na ọ i mechaa ya je nọrọzie o wee bịa and ọ bata ha n'ebe ị nọ kpoo ma gị na ezinụlọ gị kpohuchaa unu ka m bido n'ịkọwa maka ndị na-amaghị ihe bụ arụ kwụsị ezigbote aha ya bụ arụ kwụsị aha ya abụghị arụsị ọ eri mgbe ndị ụka batara n'obodo anyị ka ha ji nye ya aha ahụ arụsị mana mkpọru ya n'isi wee ezigbote afa ya wụ arụ kwụsị ọ na-asọ arụ ọ na-asọ mpụ ọ na-asọ ihe ọjọọ ọ na-akwụsị arụ ụdị arụ ọ sọkwa na ị na-eme ije ha o mere ụdị arụ ọ ji awụ ị na-eme ije ha aba na arụsị nwee nke ọ ji awụ ị na-eme ọ pịa gị ụtarị ọ na-asọ arụ ihe ọwụna wụ ihe arụ ọ na-asọ ya so arụ kwụsị anyị na unu na-eje ebe ahụ emebie ibe e ji mewe mmụọ makwa na unu niile tinyere aka n'ebe ahụ anakwa ha adụ o nweghị onye ji adụ ogologo ndụ ọ kwa ọnwụ ike ji egbuchi unu niile ọ na-awụ m na-ahụ ebe ha na-emebi ya anị m na a na-emebi ya na a na-emebi ya ụmụazị onwe ha ha amaghị ebe ọdịnala si wee bido ọ ebe ịgbachi ha nkịtị mm? ka ọ hapụ ịdị ka ị na-agbachitere arụ kwụsị okwu mana nke iji wee wụrụ ka ị ji asị ụmụ m ihe unu na-eme adịkwa ha mma onye achụzi ihe na ojizuo ike ịchụkwa n'ịnụ unu aghọtago arụkwụsị a nụnwa unu na-eche na unu na-emebi onweghị onye na-emebi arụkwụsị ihe unu na-emebi bụ ihe eji wee bido ya maka na arụkwụsị a na-ekwu ọ n'ime ana ka ọ dị onweghị onye na-ahụ ya anya onweghị onye na-ahụ arụkwụsị anya ekwu m ji etinye ebutere onwe unu abụmọnụ unu na ezi ezinụlọ unu ma ndị nna anyị ma ndị nna anyị bụ ndị okenye kwesịrị ịkpọ nwa ha dụọ ha ọdụ onweghị onye na-emezi ya sị na ụmụ unu ha wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ ọdịnala igbo anyị wụrụ ọdịnala igbo tọrọ mmadụ ị fụ na great grandfather ka na-eme exist kịta anụwa jee jụọ ya ọdịnala tọrọ ya ọ bụrụ ụmụ youth anyị ma ndị 18 years ma ndị 20 years ma ndị 30 unu anyabeghị anya ọ bụrụ ọnwụ ike ka unu ji ya akpọchi onwe unu ihu arụkwụsị nwere ike ihe ahụ unu na-emebi ya arụkwụsị is powerful ihe ahụ unu ji emebi sị na unu na-emebi arụkwụsị you people are not spoiling any arụkwụsị ihe eji hido ya ka unu na-emebi and unu wee mebicha ihe ahụ eji wee hido ya ya nwa na onwe ya e- e- ebinite anaghị ahụ ya anya ọ wụ na ana ka ọ dị alụkwụsị edo na ana anaghị ahụ ya anya na unu na-emebi ngwongwo ya ọ wụ ya ka unu na-emebi ọ nọrọ ofu ebe na-ene unu and unu mecha ihe ahụ dị unu n'obi o bido rụwa unu ọ rụwazie unu kam arụkwụsị na-asọ arụ maka na onye ọbụla jiri mebie ihe eji wee hido mmụọ arụ ka ị mere and o ji egbu gị o ji egbu gị ụdị ọ nakwaghị echi warning were egbu and o gbuo ọzọ ma gị ma ezinụlọ gị o gburu unu na-aga onye ọbụla hikwa asaa n'anya wepụnụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ unu aka mmadụ arụkwụsị anaghị achọ okwu i meta ihe mmụọ ojiji egbu gị mmụọ egbuo gị and mmụọ gbuo gị ozu mmụọ ka ị wụ e jeghị eni gị eni e nie gị eni ozu ọzọ ada na ezinụlọ ahụ anaghị eni onye mmụọ onye mmụọ gburu eni unless ndị na-agọ mmụọ aja asị ka ji ego bịa gbara ozu onye ahụ onye ọwụna mmụọ gbukwara ọkwa arụ ị nakwaghị anọ ụwa ọzọ ị nakwaghị anọ ụwa enwe ịnwụchakwa na ndị arụ ma e nie gị ma enwu ha na unless mmụọ agba abịa- unless abịa na mmụọ gbara- gbara gbara gị tupu e nie gị unu emezina arụ unu emezina arụ unu na-ebutere onwe unu abụmọnụ unu na-ebutere onwe unu abụmọnụ onye mere ụdị ya anaghị abịa ụwa ọzọ ndị ụka ahụ rizi na ụlọ ụmụnne m na ụmụnna m ikwu m na ibe m gbaranụ arụ ọsọ. Ọ na-awụ a na-agba ihe a ọkụ, ndị nọ ebe ahụ a na-asị, kedụ ndị na-ekwu na ihe a na-eme adịghị mma? Ọ unu ka ọ dịịrị ikwu na ihe a na-eme adịghị mma? Na ọ mmụọ a na-agba ọkụ ka ọ dịịrị? Nke okenye ji wee wụrụ okenye, i kwesịrị ikwupụ maka na e kwuo, a hụ ekwughị na-eme okenye mana e kwuo anụghị o mee nwata. Kwufugodị ma ya wụrụ na onye ahụ anụghị. ngwa ebe a na-eme ihe ọjọọ m na-ekwufula na zụta ụkwụ na ọkwa na ihe ọjọọ wefukwe na aka o den unu a na-agwazi ọrụ na-ewefu ha aka unu ekiri ya mmanwụ arụsị anaghị achọ okwu onye a ka e si wee nụta nwaanyị nna di ya na-eme ọdịnala a nụbata ya na ngwulu ahụ ma ihe nna di ya ji eme mmụọ o dowechara ya na ancient pot ụdị ndị mgbe ochie anụ nna di ya anwụchaghị ana nwaanyị a na-eme na o so na charismatic soro na nke a na ọkwa ya gbagotere n'ụlọ ụka ya ji ejide ihe niile kụrụ isi ewu dara isi ewu were ma olive oil ma mmiri nsọ fechacha ya wee gbaa ya ọkụ wee sị na o kwenyere na na jizọs na o nweghị ihe ji eme ya nwaanyị ahụ four market days o ji wee mee ihe ahụ ihe m na-agwa gị wụ eziokwu ihe m na-agwa gị wụ eziokwu ihe mere na ana kwibụ na aja ana ebe a aja ana igbo anyị a ka o mere nwaanyị wite ụka ya niile na ihe ahụ gba four market days ka mmụọ nyere ya ọ kụtuo ya ọ daa stroke o nyeha ya one week nwaanyị nwụọ wee kee power gị ahụ ị sị na ọ power jizọs i ji eme ihe kedu ebe ọ dị mmụọ mewego ndị ụka gị ahafụgo gbafụ ka ị hụrụ mmụọ jidogo tiriwego onye gbata ọ hafụgo gbafụ wepụ na aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ ọrụ ndị be anyị bụ asụ ubele bebekwe fikwe na asaa n'anya nwa nwa okenye eje m na-ekwu maka m ma anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị eje m na-ekwu maka na ha o je awụrụ m ihe arụ na ahụrụ m ihe ọjọọ ejeghị m ekwufuru ana anaje ejido ya jido nna unu ya otu unu je na-eje ede- e- a- eme ihe mefụta ihe dị mma onye ji ọ mara chi ya mara one akara aka ya na chi ya ji wee bịa ụwa you face your, your destiny you face your destiny na progress in your life ọ wụrụ ibi shọtụọ ndụ gị i gbuo ndụ gị nkenke je na-eme na ị na-eme ihe boys ị na-emebi arụ kwụsị Hmm. ị na-emebi arụ kwụsị mmụọ si mụ na m kwuo ihe a taa ma ihe mere o ji wee si m kwuo ya taa unu ebutezinere onwe unu na ezinụlọ unu abụmọnụ maka na ụmụazị na-atazi ahụhụ ha amaghị maka na unu rụkọtacha mmụọ gbucha unu generation na-esokwa unu ebidokwa tawa ahụhụ ha na-ejegharị from one dibia to another na-agbagharị afa from ọrụ ndị kano na isi ha na-ejegharị from one church to another na-achọ ibe na-eme ha a na-asị ha ancestral spirit mgbe ahụ a bịazie sị gị na o nwe ibe e metere ịchọrọ gịnị nwee ibe e wee metere ọ bụ ya wụ ibe ndị ndị ndị nọvuru ụwa si na ezinụlọ gị metere unu a na-ewetara ndị omebe ibe pama avụmọnụ na-ewetara ha ụchụ na-ewetara ha uke na their life onye bụ ite akwụkwọ dịka family unu ka a gbachara asị ọ bụ ya wụ ihe unu metere mewekwanụ mewekwanụ ọ kwa onye mara aka dị ya mma o hiwe n'isi Mm? mana ejikwaghị m ekwe maka mgbagbu wee ghara ọgụ alụkwụsị ahụ dị ebe ahụ ma ibe mere e ji wee doo ihu alụkwụsị alụkwụsị nwere oke nwee nwunye ogwugwu nwunye ya, o- em, udo wụ oke onye ahụ nke o si wee dị na mmadụ mmụọ nwere oke nwee nwunye then anyị nwa bụ mmadụ anyị nwere oke nwee nwunye then kee ihe ojiji awụ ebe hafụ kee ihe wụ na o nwere ihe ọjọọ arụkwụsị mere unu maka na chọọchị etinyego ya unu ebe ahụ ka mpụ niile si apụta unu ewee na-ekwe ugboro unu na ọnwa unu ugboro ole ka o megere unu arụ maka na ya nwa wụ arụkwụsị na-asọ arụ ugboro ole ka o megoro unu arụ ụmụ ụwa tetekenenụ n'ụra unu egbuzina onwe unu unu atazina ndụ unu afụfụ Hmm? oku na-akpọkwa ndị ka ugboro naabọ ọ kwa ọ kpọghị ya na ndụ ọ kpọọ ya n'ọnwụ i jekwere ya chi ị dị ndụ wee mara ibe e ji ahụ n'ụwa na ị ka wụ nwa okorobịa a sị gị tiri ya alụkwụsị i jee tiri ya i bee ndụ gị nkenke onye mebiri ibe mmụọ nakwa ha n'ụwa maka ịnwụ ha anaghị ọmụọ ka ịwa ndị je ha anachi ata dutu ibe mmụọ anaghị amasị gị hmm? adọkwa m unu aka na ntị tata wụ ana tata wụ ụbọchị ndị ọdịnala tata bụ afọ mmụọ sị na m gwa unu ya nwawa ihe sebunata na aka na arụ sebunata na aka na arụ unu na-anya ibe na-eme n'ụwa unu ama na ọ bụ adụ ha aja na mma ọ bụ adụ ha aja anawụ nna ọmụmụ nwa a nọkata ofu ọya adafụta ihe na-anya na ọya a na-eme kịta anụnwa ị fụ na e ji maka opportunity e ji this thing wee close all the churches mana ndị ọdịnala ka na-alụ 247 anyị na-eme ọdịnala ọrụ ka m nọ na ya tupu m wee kwuo okwu a Hmm? ọya egbochighị anyị ime ibe ọ wụna ọya anụnwa because we believe that ọya ha ndị nna nna anyị nwekwenu ka ọ jee aya nwa afọ igbo ma ya bụrụzie onye ọdịnala so before ya na na-emechi iwe at least o mee na one month o mezie onye na-aga ụka bụ n'afọrọ ka unu maragodi na iwe na-ewe ajana nna ọmụmụ kịta ka eji ama a sị na ọ ọ ga-eruo na mgbe eji ama aka ka aka onye ike ka ike ụka niile emechisiri mana ndị ọdịnala 247 anyị nọ n'ọrụ 247 mmadụ na-abịa eme ọdị eme- em- em- emerichi ya ihe kpaanụ n'anya still distin unu amabeghị na o nwere ihe mere distin ji eme mana ka nka jide okwu m maka mgbe unu ji ama the reason why distin mere kịta anụnwa ji wee mee oge na-abịa and o nwere ike ọ dịrị unu late na na-ebegharị agọzikwa m ụmụ igbo niile ebe unu anọ na ma ndị nọ mba ofesi ma ndị nọ n'aja ala igbo ka udo bụrụ nke ụnụ tata ihe ọma bụrụ nke ụnụ Mm? ogologo ndụ ya awara ụnụ ọjị tata Mm? ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ nwata ndụ okenye ka tata maara anyị mma ya gazienụ ndewonụ ndị nke m